lamɛnbaa bɛɛ ma mhm. mama sɔgɔlen b'an na nin wagati in na mhm. n'an donna faransi mariko an b'ale fo mhm. o faransi kelen na an b'an yɛrɛ furucɛ fo n'o ye musa kulubali ye a su an bɛ tila k'an kolonkolon k'an to faransi kɔnɔna yɛrɛ la ye o faransi kɔnɔna yɛrɛ la ye fɛn min ye fifi ye an bɛ fifi fo fifi watara an b'ale fo e fifi jɔp an bɛ fifi jɔp fo kosɛbɛ kosɛbɛ

Bɛn'a daminɛ ni indépendant ye unhun indépendant ko muso 32 unhun olu kɔni jasora karogen diinɛ tigilamaw fɛ jɛnɛkaw olu fe yen nɔ
a su sa indépendant ka fasiri n'i y'a di an b'a minɛ unhun bɔko 5000 ani kɛmɛ naani ani bi wɔɔrɔ ani kelen bi tarata dɔn in na mai kalo tile 10 ee san 2020 ani fila a su ko hali bi an bɛ ko min na o ma ban hali bi dɛ mali gɛlɛya don o don dɔ de b'a la ka fara a kan hali n'a y'a sɔrɔ finitigiw b'a la k'u cɛsiri hali n'a y'a sɔrɔ an ka jamana marabaaw su ni tile u bɛ taa ni ka segin na banbatiya mɔgɔw olu yɛrɛ fana b'u sɔn yira la a su nin kɛra mɛkalo tile wɔɔrɔ muso bi saba ani fila an b'a ye k'a fɔ nin kɛra dugu min na u b'a ko cɛkorobugu cɛkɔrɔbugu n'ale yɛrɛ bɛ fɛmayi yɛrɛ mara kɔnɔ kɔnɔ fɛmayi n'o bɛ jɛnɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔ kɔnɔna la mm. a su maa bɛ se k'a fɔ binkalikɛlaw u kunda ninnu fana kan mm. nin ko kɛlen tuma min na mm. i b'i k'a fɔ u ye muso ninnu jaso muso bi saba ani fila bɔɲɔgɔnko u jasolen kɔ tuma min na wulikajɔw kɛra finitigiw maatigiw ka taa bila dalatigiw la fo ka taa bila josira tigilamaw la bɛɛ de wulila k'i cɛsiri ka wuli o kuma na ka nin ko in na ka se maa minnu ma ka kuma u fɛ ka kuma u fɛ hali n'a sɔrɔ u bilacogo ma dɔn k'a ɲɛfɔ u ɲɛna a ninnu kɔni ninnu y'an balimamuso don lɔgɔtigɛlaw don kungo kɔnɔ a su a y'u bila dɛ bilali kɔni baara kɔni kɛlen a su maa bɛ se k'a fɔ ala y'a kɛ o kuma na fɛn min ye CNDH yɛrɛ maaw ka fɔ la n'o ye droits de l'homme yɛrɛ bolofara dɔ ye n'o ye josira tigilama dɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko daɲuman donna ko in na daɲuman donna ko in na u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in k'u b'a kɔn dɛ u b'a kɔn bi u b'a kɔn sini a su ko nin ye ko ye ko min n'a ka kan ka kɛlɛ kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ ko kɛlɛ mana bin jamana kan musow a kɔlɔlɔ b'olu de kan CNDH ka fɔ la k'a yira k'a fɔ ninnu ye baara ye baara minnu na an ka kan k'a kɔn nka a bɛ foli di wulikajɔ minnu kɛra n'a a kɔni wolola ni muso ninnu bilali la a su fɛn min kɔni ye indépendant ka fasiri nin ye dakura fasiri don dɛ i bonya b'a la. bɛ k'an to indépendant kɔnɔ halisa k'an ka maaba dɔw fana olu fana jasora dɛ an ka jamana kɔrɔn yan fan fɛ. a su sa indépendant ka fasiri ye nin ye a y'a yira k'a fɔ ko cɛ dogolen o de ɲɛ b'a yɛrɛ la o tuma na n'an taara indépendant na masire jɔp ale ye kalimikalatigi ye a ye dabaji ta a y'a sɛbɛn dɛ a su a ko ko maa minnu jasora jamana in yɛrɛ kɔnɔ ko a ka ca kosɛbɛ nka fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ jasoli kɔni kɛ ka ɲɛsin nansara tulobilenw de kun ma a su u y'a bɔ olu la bi o kuma na fɛn min ye k'u kunda o kuma na fɛn min ye an yɛrɛ ka awa maaba maabaw ye a su u y'u kunda olu kan a su sa u ko ko voli man ɲi dɛ A su an bɛ sen na an bɛ taa hali bi o tuma na nin kɛlen tuma min na i b'i k'a fɔ indépendant ka fasiri masire jɔp ale ye kalimikalatigi a bɛ bɔn a b'a ɲɛfɔ a ko k'an b'an sen da o tuma alamisadon mɛkalo tile duuru tɛmɛnen yɛrɛ kɔrɔ fɛn min ye yuwaru yɛrɛ mara kɔnɔna na ale bɛ moti yɛrɛ faaba kɔnɔnada la a su maa bɛ se k'a fɔ an ka wasaden dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ bɛ o kuma na dugu la n'an b'a fɔ ma ko dɔgɔ mhm. ale yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi ni u b'a wele ko umaru isa gindo a su u y'ale kɔni jaso ka taa n'ale ye eh. ale de jasolen kɔni kɔfɛ ale jasora jɔn wɛrɛ fɛ siganamaa dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko katibani masina mhm. a su olu de y'ale jaso n'an bɔr'o la an b'an sɛnsɛn ka taa ka na awa an yɛrɛ masɔrɔ mɔgɔ dɔw la olu yɛrɛ ka kunnafoni di la mhm. u y'a yira k'a fɔ o kuma na fɛn min ye o kɔni ni maa fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'olu kɔni jasora a su i b'a ye k'a fɔ u y'olu labila nka u ye mɔgɔ wɛrɛ jaso tugun o kɛra yɔrɔ jumɛn u b'a fɔ ko kiri kiri tɛ u b'a fɔ o tigi tɔgɔ ko kiri tanbura kiri tanbura ale yɛrɛ jasora dugu min na o de ye kankuru ye kankuru yɛrɛ n'o o bɛ o kumana fɛn min ye yuwaru yɛrɛ kɔni mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a su u y'ale fɛnɛ jaso nka ale yɛrɛ jasolen yanni u k'a labila a su u y'a sɛgɛn kosɛbɛ dɛ u y'ale fɛnɛ u ye sɛgɛn d'a kan a ma sigi ni min ye fo ka taa kɛ o kumana u ye maa fila wɛrɛ jaso tugun dugu la dugu min n'u b'a fɔ ma ko bɛgɛ wɛrɛ bɛgɛ wɛrɛ n'ale yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ kɔni mara la a su i b'a ye k'a fɔ u ye jasoliw kɛ yen yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ tugun o kumana u y'u bolo fa an ka maaba caman na ka taa na olu yɛrɛ fɛnɛ tugun o bɔlen kɔ la tugun an bɛ taa awa fɛn min ye marabolo min na n'an b'a fɔ ma ko sosobe eh, awa se- se- salobe o yɛrɛ kɔni bɛ o kumana jɔnjori o kɔni ale yɛrɛ b'o o marabolo yɛrɛ kɔni kɔnɔ min bɛ tali kɛ tɛnɛnkun yɛrɛ lamini kɔni na a su maa bɛ se k'a fɔ u y'u bolo fa maa wɛrɛ la tugun u ye jasoli yɛrɛ boloda ye maa minnu bɛ yen n'u u y'u kunda u kan yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ma dɔn tarata don mɛ kalo tile naani yɛrɛ tɛmɛnen kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ɲangili taara ka maa dɔw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen u ko ko a kɛ se k'olu tɛ banbaganciya wale yɛrɛ kɛbaaw ye nka n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ alamisa don mɛ kalo tile duuru yɛrɛ tɛmɛnen kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ an ka foroba baarakɛla fila asu minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ la n'an b'a fɔ o ma ko ozoforɛw minnu bɛ kungo ani ji n'olu bɛ olu lakana asu u y'olu yɛrɛ jaso yɔrɔ la an b'a fɔ o ma ko singo singo n'ale yɛrɛ bɛ tali kɛ babolo fɛ min bɛ tali kɛ mopti ani tɔnbɔkutu yɛrɛ mara kɔnɔna a su i bɛn'a ye k'a fɔ hali sini an t'a dɔn k'a fɔ u ka baara kɔni min yɛrɛ kɔni kɛr'u la nka hakililajigin na fasiri yɛrɛ f'a fɔ cogo min na a ko n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ a su ko nin tɛ ko kura ye koyi nin tɛ ko kura ye u ye maa jasotaw de falen an n'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ awa jasoli tun bɛ kɛ tu- nansaraw de la a su u y'a bɔ nansaraw de la ka jasoli in kɔni ta kirikirikiri ka a kunda an ka maabaw kan perefe su perefe fo ka taa bila o kumana mɛriw la a su i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya tun bɛ ko o maa ninnu ko olu de kɔni sɛgɛrɛ nka bi nin ko minnu kɛlen filɛ n'o ye jasoli banbali ye don o don dɔ de b'a la ka tunu don o don dɔ de ni b'a la ka bin a su ko i bɛn'a ye k'a fɔ nin kɔni kɛra sababu ye ka dugu kɔni ka a lankolonya

code d'urbanisme na urbanisme hmm. sariya sɛbɛn b'a yira k'a fɔ hmm. ko ni maliyɛn ba duuru bɛ yɔrɔ min na k'o ye duguba ye mais hmm. i b'a ye kɔlɔsi an ka duguba bɛɛ bɛ sin ka na worodugu yan fan de fɛ duw bɛ di politiki tɛ yen ka dugukolo walankata ka taa i b'a ye k'a fɔ an kan ka baara kɛ ni gariw ni kɛnɛyasow ni bɛɛjɛfangasow o de bɛ dugu kelen ye mais an bɛ t'o bɛɛ to yɔrɔ kelen n'i ye jateminɛ kɛ hali embouteillage min bɛ bamakɔ parce que bɛɛ b'i kun ɲɛsin dugu kɔnɔna ma ministère bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ direction bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoba bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ donc jamana magoɲɛyɔrɔw mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ jamana denw bɛ taa yen de ka caya o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ don min na ko bi

a su sa mhm. n'i ye su ye kaba k'a kɛrɛ jalen don a wuli kuma de fɔra a ye i bɛ ka fɔ fɛn min kɔni fɛn min ɲɛnama yɛrɛ ma ji sɔrɔ kuma tɛ suw ma eh. gabriel ture yɛrɛ subon in o yɛrɛ kɛra o seere yɛrɛ ye hmm. a su maa minnu m'u dogo don ɲɛnamaw la kuma tɛ su kɔni ma hmm. maa bɛ se ka fɔ nin ye gɛlɛya ko bɛ umaru angoyiba ale ka kalimukala dabaji ye nin a y'a ta a y'a sɛbɛn hmm. a ko an ka taa lapitani lapitani sɔn min ko don n'an b'a fɔ ma ko gabriel ture a su an b'an kun da gabriel ture kɔni kan gabriel ture n'o y'an ka lapitani belebeleba ye n'ale tɔgɔ dara gabriel la gabriel yɛrɛ an sigiɲɔgɔn don koyi Hmm. a su kunnafoni bɛɛ kɔni sɔrɔla ka bɔ cɛba jumɛn na an b'a fɔ ko jimɛ kante hmm. jimɛ kante yɛrɛ n'o o ye kunnasigibaw ka dankan kɔni ye hmm. ni an b'a fɔ ma ko secrétaire général adjoint min n'o o ye o kuma na fɛn min ye awa sɔrɔla duman minnu bɛ awa fɛn min ye awa baarakɛla yɛrɛ bolo n'o ye gabriel ture baarakɛlaw ye a su ale yɛrɛ de bɔra ni nin kuma in ye o ka lafasali tɔnba minnu bɛ yen ale de bɔra ni nin kuma in ye k'a ɲɛfɔ jimɛ kante mhm. a ko ko an ka taa gabriel ture la a yɔrɔ jumɛn ko don a subon ko don dɛ mhm. a su ko nin ye ko ye ko kunmasuliko dan don nin kuma ye dugu labɔ i bɛna k'a fɔ ko nin kɛra ko ye bi a su su hinɛ tɛ mɔgɔ mɔgɔ la i b'a k'a fɔ saya jɔrɔ t'o la tara ci de i ne bɛ yen a su i bɛna k'a fɔ nin fɛn bɛɛ tiɲɛni don i surala gabriel ture kɔni subon kɔni na i bɛna k'a fɔ n'i y'i kun da nin yɔrɔ kofɔlen kan a b'i kɔnɔ ko ɲamantonba a su kasa de bɛ i kunbɛn bunahadamaden yɛrɛ kɔni salen kɔni a su su dɔw bɛ yen olu somɔgɔw bɛ ɲini u tɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a k'a fɔ olu somɔgɔw ma to olu koɲa dɔn banasaya dɔw bɛ yen yanni maaw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko saya yɛrɛ don dɔw bɛ taama sen fɛ a su a ko kɔni ka ca i b'a k'a fɔ gabriel ture kɔni na ee ko nin ye kibaruya ko nin ye nin ye dabalibanko ye dɛ a su subon in de kɔnɔna la i bɛna k'a fɔ baara yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ su yɛrɛ kɔni a a kasa yɛrɛ kɔni tugu a bolo ji o tigɛra mhm. n'i y'a mɛn k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ sukoya kɔni kɛ ko su jɛlen kɔni bɛ taa di ala kɔni ma mhm. ko su jɛlen bɛ taa di ala kɔni ma mhm. parce que o y'a k'a fɔ ji de kɔni bɛ yen su n'u jija wɛrɛ dɛ u kɔni nin b'u ka ɲininkali gɛlɛya dɛ su ka ɲininkali gɛlɛya dɛ n'a fɔra k'e ma ye jɔn ye nɔgɔlen don a su man rabuka ni e ka ɲininkali kɔni gɛlɛyalen ye bari sabula e ka janaba ko kɔni koli ma se ala kɔni ma maa bɛ se k'a fɔ gabriel ture kɔni subon kɔni ko a ko gɛlɛyara ji kɔni a tigɛlen don an n'a sɔrɔ Jimɛ Jalo ale yɛrɛ ye Jimɛ Kante ye, e yɛrɛ ye Jalo ye, ale y'i da don a ko kɔnɔna na, a kɛ kan Jalo ye, a y'a sɛbɛn a y'a sɛbɛn ka baara bɛɛ kɛ, a su i bɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko El Farouc, ale yɛrɛ kɔni ye jibonto belebele n'an b'a fɔ o ma ko jibonto kɔlɔn, a y'o belebele kɔni ta k'o di, a su i bɛna k'a fɔ nin baara in kɔni dilen u ye nin ko in kɔni kɛ Ala kama ko fɛn ma di, k'i mabɔ nin kɔlɔnba in na n'o ye forage in ye ka nin ji ninnu to yen, ji ninnu ka tiɲɛ u yɛrɛ ma, a su i bɛna k'a fɔ nin baara bɛɛ kɔni kɛlen o kuma na hali n'a y'a sɔrɔ o kɔni dira ko ka su kɔni ko n'a ye a ye olu jija cogo bɛɛ la ka minɛn ninnu bɛɛ tiɲɛ jiko gɛlɛya a ju bɛna bɔ yɔrɔ jumɛn tugun hmm. kabiri waati jan ko i bɛna k'a fɔ fɛn min ye awa gabriel ture ɲɛmaa kura min kɔni sigira hmm. a sigira tuma min na tɔndenw farala ɲɔgɔn kan ka s'a ma o ko ko a ko ɲɛmaa k'e sigira ko nka ko gɛlɛya bɛ anw da la dɛ n'a fɔra jiko gɛlɛya de kɔni bɛ yen e k'o fɔlikala ma kala sɔrɔ d'a ɲɛ la ko k'a d'a ma nin cɛba in kumara mm. a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ sanni san bɔ o kumana maa minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don o kumana fɛn min ye nin kɔlɔnba in yɛrɛ ladilanni ma n'an b'a fɔ ma ko maintenance mm. ka taa bila panneau solaire min b'a la n'o bɛ a tileja ta ka fana ka a ta k'a di mm. fo ka taa se o kumana a jibonto o kɔni ma n'o o y'a ci o kɔni ye a su ko nin bɛɛ de kɔni cira k'a yɛrɛkɛ bi Gabriel Toure kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi ko i bɛna k'a fɔ ŋaniya juguya kɔni dan ye nin ale ni ɲɛtanbaliya yɛrɛ kɔni maa bɛ se k'a fɔ o kumana maa bɛ se k'a fɔ o kumana ni maa ninnu kɔni bɛ yen ten u kelen tɛ k'u da don foyi la hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye secrétaire général adjoint ni o cɛ in kɔni bɔra n'o ye Jimɛ ye Jimɛ Kante ale de bɔra ka nin ko fɔ a su ko maa bɛ se k'a fɔ o kumana gɛlɛya kɔni ni tanamako caman kɔni tara fɛn min kɔni y'u ka lafasatɔn kɔni ka ɲɛsin a bɛɛ ɲɛsinnen Gabriel Toure yɛrɛ ɲɛmaaba ma u y'a lasigi ko ɲɛma ko ɲɛma fɛn fɛn kɔni tɛmɛnen yan o bɛna anw bɛ sigi an b'a kunna f'u ɲɛna ka taabolo ɲuman kɔni f'u ɲɛna mun kama u b'an ka hakɛ kɔni don ba la baarakɛ ɲɔgɔn se ka ɲɛ abada fo marakɛ ko ɲuman ale ni kotoɲɔgɔntala ani ɲɔgɔn lamɛn ko de bɛ se ka baara kɔni latilen a su nin kuma in fɔra nin cɛba in ye a ma taga de sɔgɔbɛ a ɲɛ la ka bɛn a ma ka tɛ ka fɔ la ko o kumana fɛn min ye awa commission minnu bɛ yen n'o sigira n'ale yɛrɛ kɔni kulu min sigilen don jɛya kɔni kama n'an b'a fɔ ma ko commission d'hygiène mm. asu i bɛna k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ɲininkara o kumana nɛgɛjuru sira fɛ mm. ale ko ko Jimɛ min fɔ ko tiɲɛ don ko tiɲɛ don bi ko tiɲɛ don sini mm. asu ko Gabriel Toure wa ayi ko ji tɛmɛ sira su kɔni nɔgɔlen bɛ da cogo min nɔgɔlen bɛ da ten o yɔrɔ ma fo maaw b'u ka su de ta asu ka taa ko yɔrɔ la asu ko ko ko su dɛsɛra ji la dɛ taara min ɲɛnamaw jɔyɔrɔ dɔgɔyara adamadenya la a su nin kuma fɔlen kuma min na hali n'a y'a sɔrɔ u y'u to la o kumana k'a fɔ ko jibonto minnu bɛ yen o kumana min yɛrɛ n'a kan ka ɲɛsin morgue yɛrɛ kɔni ma parce que maa bɛ se k'a fɔ ko kuma dɔw la ko awa fɛn min ye jakalangɛlɛya